agus is féidir liom a dhéanamh ar an lá galánta seo mar gheall ar just an mood maith inniu agus so bhí orm achan nduine thart orm a freakáil amach agus mé ag caitheamh geansaí le péire súl ag pointeáil amach as mo bholg ansin you know I'm always watching Tá mé anseo agus ag amharc i gcónaí fosta tá mé anseo le mo chuid comhghleacaithe le mo chuid cairde ar dtús báire Áine Weir Áine cad é mar atá tú? Go maith. Yeah, tá an geansaí giota beag pléascach, nach bhfuil? Go leor, go leor ag dul ar aghaidh. Sé giota beag trippy beagnach thiocfadh leat a rá agus ní thig liom a chreidbheáil go bhfuil geansaí olainn ort agus an aimsir galánta seo atá ag dul ar aghaidh. Tá mé ag leá anseo, thart ar 20 céim anseo i nGaillimh so níl fhios agam cad é an dóigh a bhfuil tú ag caitheamh an geansaí mór sin. Yeah no bheinn róthe dá raibh mé taobh amuigh ach tá air conditioning istigh sa seomra seo so sin an fáth go bhfuil mé ag caitheamh an geansaí seo ach ag caint faoi róthe tá mé anseo fosta le James Ó Flatharta James cad é mar atá tú?
Yeah grand ach níl fhios agam cén tír a bhfuil sibhse ann faoi láthair mar gheall anseo i gConamara bhí sé ag báisteach nuair a bhí mé ag teacht as obair ag gabháil go dtí an obair

so seans sin an fáth go bhfuil sé ann. Bhí mé amuigh, cá raibh mé ar maidin, bhí mé amuigh i Maínis ar maidin agus yeah ar an mbealach abhaile bhí an fhearthainn ag teacht anuas orm, bhí sé iontach trom and then tháinig mé isteach i gcathair na Gaillimhe, grian ag taitneamh, galánta anseo so tá tú just san áit mícheart i nGaillimh, James.

Achan áit i mo bhéal. Agus just tá, cos dúirt daoine like má tá brionglóid agat faoi fiacla it's le déanamh le like anxiety like obair nó rudaí mar sin ehm but like cibé, cé chomh olc is atá mé mar tá mo bhéal lán le fiacla agus mé eh i mo chodladh.
Like fiacla scaoilte ag bogadh thart? No no no bhí, bhí, bhí sé cosúil le gur thit ceann amháin amach but go raibh like na gums go léir thart i mo bhéal iomlán. like kind of ag dul ar chúl mo teangaidh agus síos mo scornach agus achan rud, like just go raibh béal lán fiacla agam. An rud go bhfuil mé ag smaoitiú air ná The Kraken, ag deireadh Pirates of the Caribbean 2 an béal ag oscailt na fiacla like. Sin é go díreach an dóigh a bhí mé. Cheap mise go raibh bainteach le fiacla go mbíonn like bás nuair a thíos. Oh. Seans go bhfuil an underlining meaning a bhíonn sin, no? Sílim go bhfuil an ceart ag Hugh, mar gheall air go mbíonn tú ag grindáil do chuid fiacla i do chodladh má tá tú ag mothú sórt neirbhíseach. So, tuigim an rud le anxiety. Aon rud atá ag tarlú anyways idir an íomhá sin atá curtha isteach i mo intinn ag Hugh agus an jumper atá sé a chaitheamh faoi láthair, tá mé just ag pictiúráil Hugh a bheith ag turnáil isteach mar the Venus flytrap.

quote agamsa, sílim, ó thar na blianta a bhfuil giota beag ait, níl 's agam an bh'é sin an ceann is ait atá ráite agam riamh. Definitely an ceann is ait atá ráite agam le cúig bhomaite, ach déarfainn go mbeidh rudaí níos aite arís roimh deireadh an Pod seo. In fairness, glacann tú plaic ollmhór nuair atá tú ag ithe bia.

Just like Burton cosúil le balloon just go mmm mmm. Deceased. Marbh. Tá yeah do you know what. Seo na rudaí ní thugann tú fá dear orthu go dtí go ndéanann tú iad chomh minic sin. It's like an deireadh an outro don pod. Níor thug mé fá dear air go dtí gur Gur, gur phointeáil sibhse amach é. Agus ansin ag mo bhreithlá cinn de mo chairde bhí siad ag magadh ar an dóigh a dtosaím achan uile físeán do Joe. Well and it's like, hi there folks it's Hugh Carr here from Joe like achan uile ceann má amharcann tú ar aon físeán domsa achan uile ceann acu it is, hi there folks it's Hugh Carr here from um but ní ní thugann tú an bhfuil aon like um habits agatsa a ghlacann tú fá dear air like or like níor ní raibh a fhios agatsa go dtí go ndúirt duine leat hey by the way. déanann tú seo achan am a ndéanann tú X. Umm, I don't know, an aithníonn sibhse rud ar bith a dhéanaim? Umm, ceist maith, actually. Sílim go bhfuil tú, I think b'fhéidir nuair a bhíonn tú ag gáire probably you're like, like yeah, I think the, the, like the shock gáire nuair a deireann mise agus James rud inteacht. Umm, it's like, it's like, it's like gasp sular bíonn ag gáire. It's like, umm.

Hey, look, t-aon rud faoi, t-aon rud le rá faoi na pictiúir sin ná go raibh an grianghrafadóir fíormhaith ag a job le cuma mhaith a chur orm. Ah, stop it. Ah ní raibh job ró-dhoiligh acu anyway le cuma mhaith a chur ort. Untouched. Untouched. I feel so untouched right now mar a deirtear san amhrán. Bhí the girl, listen, James, an buzz, I think gurb é sin an ghruaig is giorra atá agat le tamall. Bhí sé, it was, it was real, it was super tight. Go deo agat. Ara come on now. Ara come on now. Stad as sin. Ná bí ná bí ag ná bí ag lag. Agus an mothaíonn tú anois nuair tá tú sa cith and you're literally just like psh agus tá tú tirim immediately. Sin an rud a thug mise fá dear.
It's just like go hálainn just éirí suas agus gan aon like cowlick mór a bheith ag barr mo chloigeann nó

Gruaig fhada síos go dtí na barraicíní ag James roimhe seo. Yeah, who that, yeah, go raibh sé like, you know, looking like Jesus. Ag siúl ann.
Dreads aige, nó Yeah. afro b'fhéidir. Bhí sé Yeah. cúpla cúpla centimeter níos faide ná tá sé anois. Yeah, but fós bhí air a bheith blow-dried, fós bhí ar an quiff a bheith in agus Mhm. taobh, fós bhí orm, you know, na products a cheannach. Ah, you know what?

An dóigh go just go ndéan sibh cinneadh lá amháin go sibh ag iarraidh just bhur gruaig a bhaint as if go bhfuil lán lán gruaig ar cloigeann s'agaibh. Táimid really impulsive.
Táimid really impulsive in this. So eh but no an t-aon fáth a ndéanann mise é seo ná mar gheall an uair deiridh a raibh mé ag cluiche peile seo an bearradh gruaige a bhí ann. So seo an superstition.
Is sé an cineál ceann nua tá yeah yeah so eh. Oh my god.

Bhí mé, bhí mé in ann a bheith like sarcastic um, i- nuair bhí mé ar an láthair ar an lá, because bhí Mhm. daoine rá, oh jeez, tá tú breathnú go deas, so bhí mé in ann like a rá, oh, tá tú, s- you know, sound all surprised, you know, Yes. y- you know, tá mé in ann a cheeky back, but like, oh yeah, confidence just ain't my thing. Tá mé níos fearr á thabhairt amach. An raibh, Yeah. duine ar bith á rá le do aghaidh é thuas i mBaile Átha Cliath nuair bhí sibh ag an seoladh.

Bhuel Seán, do you know bhí an actually an an eh an reverse dá sin agam san seachtain dheireanach. Bhí orm bhí ar ceann de na lads teacht ag mo theachsa le microphone a piocadh suas agus bhí mise ag obair but bhí mise ag caitheamh like in like tracksuits agus like sean t-léine agus like you know hood- I think bhí mé ag caitheamh an hoodie Greggs agus like na sliders agus I don't know whatever agus landáil sé go teach agus bhí sé like ní fhaca mé tú riamh like

Sin rud a dúirt mé and I stand by it, do you know? Sin an rud. Ach inis dúinn anois, James, Launch Fómhair TG4, thíos san IFI, Irish Film Institute, i mBaile Átha Cliath, goidé mar a bhí sé, deir an tae, deir an goss, do you know, mad, mad party obviously, ólachán, drugaí, achan rud, just like fiendish. Fiáin behaviour, nach raibh? Yeah? A lá deas, I know, yeah. Ok. That was not the vibe, not the vibe. Deas, like, bhí sé go deas casadh le daoine, you know, nach fhaca mé le píosa deas agus, yeah, láithreoirí nó láithreoirí nua ann, láithreoirí is cláracha teacht amach, obviously, acu i mbliana.

Right. Bíonn sé sin nó bíonn sé sin ag obair go digiteach so yeah umm no bhí sé go deas bualadh like chas mé le Hector thug sé follow dom ar Instagram so sin cineál mo highlight go mo shaol so far. Fiú níos fearr ná sin, rinne tú rud fiú níos fearr ná sin, chuir tú iallach air follow a thabhairt don podchraoladh ar Instagram so tá mé féin is Hugh iontach sásta faoi sin. Buzzing.

coconuts agus a bheith ag ithe grapefruits agus rudaí, yeah, I think it was like... Dúirt, thiocfadh libh sa téama an chéad ghlúin eile inniu, you know, nuair a bheidh Hector ag iarraidh as, obviously, blianta as ar gcomhair, ach beidh sé, beidh tusa traenáilte suas le seasamh isteach sa ról sin, you know? Exactly, like, you know, cineál, like, níl mé a rá go bhfuil aon aois anois ag Hector ná tada, ach tá muid ag dhá ghlúin difriúil, so b'fhéidir, like,

Just so go bhfuil fhios agat, James, just ar eagla, just le, le do mhaitheas féin leis an eolas seo a bheith agat, eh, ciallaíonn cub rud iontach difriúil i gcúrsaí LADTA. Okay. It's like, uh, so, tá, you know, an dóigh go bhfuil bears ann, go bhfuil like daoine, like daoine aerach atá Oh, yeah.
Gruagach. Yeah.
Cub is leagan níos óige ná sin. Okay. So, just, nuair tá tú ag cur tú féin síos mar cub, just déan cinnte

Apparently tá like fir agus mná cosúil le like ainmhithe agus like tá.
No no no fan second no hold on a second no no no seo rud ó like eh staidéar a bhí déanta ag lad amháin that was never peer reviewed but an é go bhí an rud alpha beta and omega no no no just cosúil le ainmhithe so tá fir in ann a bheith

don tuiseal ginideach. Dá mbeadh an seans. Agus mo kryptonite ná focal Béarla le athfhada a dhéanamh air. No!
Sin fáth go bhfuil tú sa gym achan lá is ag traenáil ná don ról seo mar Superman na nGael.
Yep. Réidh le dhul, cibé uair a fhaigheann tú an glaoch.
Coming Samhradh 26.

Um big Ryan Gos big Ryan Gosling vibes asamsa. Gozers, yeah. Céad faoin gcéad. An aontaíonn tú leis sin Áine? No comment. Sin níos measa ná no. Sin i bhfad níos measa. 'Cause ar a laghad it's like no thig leis bheith rudaí mar sin but no comment is like níl aon. Chuir, ok, chuirfinn tú sa

An ainmhí is deise. Achan rud a chruthaigh Dia galánta, ceart go leor. A Thiarna déan trócaire. A Chríost déan trócaire. All right then, ok, Mariah Carey, calm down. Sorry sir, beannacht libh, a pháistí Dé.
So so tá na hainmhithe seo like galánta, sin rud is ciall a rá. Like má thiteann tú istigh sna categories seo, Tá tú, like, tá achan ní galánta exactly. Tá sin deas.
Go cailíní, tá definitely cat ann, so Cat, yeah. Cat, Yeah, cat, ok. beautiful. Deer, beautiful. Ok. Coinín, beautiful. Ok.

Ní sheasann an heat seo uaim chor ar bith. Uair amháin agus do you know what, tógaim ar ais an rud a dúirt mé mar thaitin an scannán Barbie leat an oiread sin. Yeah, I fucking loved it like. Yeah.
Bhí go leor cairde agam nár thuig an teachtaireacht, go leor lads. Really?
Yeah, and that's such a deep, such a deep mark. Look, Anya, it's fair that Brad Killian, Chuck Harkler, it's all good. Big let, big let, big let.
Actually, han sé leis an, but bí lads eile a haní linn an lá sin agus níor han sé leo, níor thig siad a message, thíd siad go sé sort annoying. Uh, well, ein rud a whack the James, like, and just the chat to us, well, to, um, ní caid a bheith rá, I don't know, corporate for sure, but like, well, ein rud a chat to us, like, a launch go to, exúgu mór leis.

Ag an deireadh, nach raibh? Ó measaim faoi dhó, b'fhéidir? I don't know. Chonaic mé mé féin uair amháin. So, but, yeah, no, istigh sa chlár Barragram atá ag teacht chuig an seinnteoir, gan mhoill, le Barra Ó hÉ. Absolutely. Absolute laoch. Tháinig sé isteach go dtí mo theachsa nuair a bhí sé thuas i nDún na nGall ag taifead le mo mháthair agus bíonn sí go fóill ag caint faoi agus just an méid fuinnimh a bhí aige. agus é ag teacht isteach ag an teach. Literally like tháinig, thug sé síob dúinn abhaile i ndiaidh an taifead agus ansin bhí sé like mall san oíche agus eh I think gur chuaigh muid amach ar feadh tamall fosta like fuair muid like béile le chéile agus ansin bhí sé like right fágfaidh mé tú sa bhaile agus bhí like cuairteoirí againn like you know it was like ár gcuid comharsan istigh sa teach fosta agus em dúirt mé leis like oh má tá tú ag iarraidh teacht isteach le tae like you know goitse isteach

mise is liom. Bhí sé mar an gcéanna fiú Dé Sathairn d'Fhéile na Gealaí just tá a fhios agat nuair a bhí Barra leaindeáilte thuas i Rath Cairn agus b'shin an chéad uair domsa bualadh leis sa bhfíorshaol seachas just you know a labhairt ar Instagram or whatever but tá fuinneamh faoi leith so beidh an clár go maith. yeah. mé ag súil leis. yeah. Tá just iad an dóigh nuair James ní raibh seisean fós thuas i do theach agus dinnéar le Mamma Carr agus you know. Níl fáil.
Níl go fóill. Tá sé ag teacht. Sílim go gcaithfidh muid deireadh seachtaine a dhéanamh anois gan mhoill agus sibh ar fad thuas i nDún na nGall le haghaidh an chraic. Yeah.
Absolutely.
Déanfaidh muid, you know, raghaidh muid Tigh Leo agus déanfaidh sibh an turas.

Wouldn't be like me. Wouldn't be like me at all. Tá Fionnuala class agus actually fosta bhí, tá sí mar páirt don grúpa damhsa sin a bhí an bean seo an London Rose, an Rose of Tralee. Tá sí sa grúpa céarna damhsa thall in Londain. Agus tá Fionnuala ag level níos airde ná ise not to not to brag. Yeah, to be fair, yeah, tá sí sa intermediate in áit beginners. Damn, sí níos fearr ná an chuid eile acu. Yeah, I'm telling you, is is is réalta í ach no. Damhsa Gaelach ab é? So tá grúpa thall in Londain darb ainm Jig and a Swig.

Beidh sé just ehm beidh sé just dóigh dóigh maith le bualadh le daoine you know an gcroí dom you know an craic sin. Yeah yeah.
Mise ní cheapaim go bhfuil a lán fir á dhéanamh so ehm féin in ann just to you know to even out the genders disparity. um, a théann agus muid steps a dhéanamh. Dog! Gabh mo leithscéal! Gabh mo leithscéal! Taking one for the team. Listen caithfidh duine éigin é a dhéanamh. Sorry. An féidir liom just insint daoibh faoi mise ag damhsa le Riverdance i rith an seachtain? Oh yeah!
Yeah! Céard faoi gcéad?
sorry, chomh random, chomh chomh random, bhí basically chuir siad ceist orainn le ehm fís a dhéanamh leo agus bhí siad chun an damhsa a múineadh dúinn or é a múineadh domhsa ehm but tháinig siad like thug siad mé chuig an Gaiety like chuig an áit a bhfuil an seó ar siúl agus bhí mé ar an stáitse like ar an set de Riverdance agus na beirt damhsóirí seo, Zoe agus Keeva, ag taispeántú cén dóigh leis an damhsa a dhéanamh but bhí sé just like like step go gasta dó so but tá mé in ann anois píosa de Riverdance a dhéanamh. So feicfidh muid, tá fianaise de seo, beidh físeán go dtig linn fheiceáil? Beidh, tá físeán le teacht, yeah tá físeán le teacht agus tá fianaise de thusa ag caith ag caith cúpla cruthanna

Bhíos ag club na féin, nó ní bheidh do lámh ag gabháil in aon áit, do chos a bheas ag gabháil suas is síos, beidh do chos suas is síos. Kick ard san aer.
Oh man, I, listen, I'm going to pull it off, beidh mé dochreidte, beidh mé absolutely dochreidte. Um, but beidh, I just tá 's agam anois go mbeidh seo mo party piece anois ag achan rud, achan áit a dtéim. Go bhfuil mé, go bhfuil mé in ann

an cúpla step a dhéanamh, a fheiceáil, an cúpla shape a fheiceáil á chaitheamh aige, tar chuig na shows beo atá ag teacht aníos. B'fhéidir sin an plean, b'fhéidir go ndéanfaidh muid rang beo don damhsa istigh.
Ná bí ag tabhairt na secrets ar shiúl anois. Oh sorry, yeah, gabh mo leithscéal, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. Gabh mo leithscéal, Jesus, níl mé ag iarraidh go mbeidh, bíonn 'fhios ag daoine achan uile rud atá ag dul ar aghaidh agus muid ag iarraidh an seó seo a chur le chéile. Bhuel actually caithfidh muid sort teaser a thabhairt do dhaoine anois mar beidh muid ann an deireadh seachtaine seo chugainn. I mean beidh beidh eagrán amháin eile a rachaidh amach maidin Dé hAoine nuair atá muid ag landáil thíos sa tsráidbhaile ach yeah beidh beidh cúpla cúpla step cúpla cúpla surprise beag do dhaoine má landálann siad isteach chuig an Phuball Gaeilge. I actually tá mé actually chomh buzzáilte. Like tá mé rinne mé dearmad go bhfuil sé i gceann seachtain agus tá mé just ag smaoitiú air anois and I'm like oh feck like tá muid actually like tá seo ag tarlú like tá seo actually ag dul ar aghaidh go bhfuil muid ag iarraidh chun a bheith síos ag EP arís ag déanamh seó beo bheith ag gabháil fiáin i rith an lae so. Tá mé ag súil an oiread sin leis.
Yeah, beidh le feiceáil. Beidh, le cuidiú Dé, beidh am fiáin againn arís an am seo. Níl a fhios agam an mbeidh alt ar líne faoi arís but.
Níl mise ullmhaithe le Féile na Gealaí ná EP, whatsoever. Níl aon éadaí agamsa, right, níl aon, Mamae, no. níl aon taisteal bookáilte agam. No.
Ach tá pobal agam, tá pobal agus agus mail agam, ach sin é. But, mm. be grand. Be much go bra, be much go bra, be bra, go bra, go bra. Um, I'd like to think you punch shin go cymryd a, a, a fwagal, and shin, I think, which, which, a far ré an tan Jerry Shafting mór seo, I'm supposing. Be sé pack am well in is le gá London. To go to AEW All In, beo as Wembley Stadium, with MJF versus Adam Cole le haghaidh an AEW World Heavyweight Championship, CM Punk versus Samoa Joe for the real World Heavyweight Championship, Ring of Honor le okay, one stop free advertisement oh done wrestling show darling I don't think yeah. listen I don't think we'll think of be a uh, oh better listen my my age leadership podcast is back into make a show Tar suas le do thoil! I measc na 80,000 duine eile atá ag gabháil a bheith ag an seó sin. Mental. Absolutely mental. Ach sin é don eagrán seo de Na Seansálaithe. Beidh muid ar ais an tseachtain seo chugainn le eagrán úr. Ach má tá tú ag iarraidh muid a leanstan ar na meáin shóisialta. Tá muid ar na meáin, tá muid ar Na Seansálaithe ar Instagram, Na Seansaí ar Twitter agus Na Seansálaithe ar YouTube. Is féidir feiceáil na físeáin lenár gcuid aghaidheanna galánta. Má tá ag fheiceáil agus ag fheiceáil fosta ar Spotify. Agus tá muid ar fáil ag caoga gloiní in am sean.

Ríomhfad siúl, ach amháin EP.
EP, Satharn seo chugainn, a trí a chlog, sa Phuball Gaeilge, agus seachtain i ndiaidh sin beidh muid istigh i gClub Áras na nGael i nGaillimh, oíche Dé hAoine, sin an 8ú lá. Beidh sé saor teacht isteach, so le do thoil, goitsigí uilig isteach agus beidh craic againn, podchraoladh beo agus arís feicfidh tú Stephanie Riverdance! Níl mé chun, níl mé chun sin a ghealladh, níl mé chun aon ghealladh a dhéanamh!